Morning, ndine Jackie. Uyu ndi Michelle Leng. Michelle anali ochokera ku China. Amakhala ndi mayi ake ndi bambo ake. Anali ogwirizana kwambiri ndi mayi ake, anali close kwambiri ndi mayi ake. Koma kunazachitika chivomerezi ku China, anapezeka kuti abambo ake anamwalira pa ngozi ya chivomereziyo, ana, anali magulu amene anamwalira pa chivomerezi. Ndi amayi ake amakhala mwa mantha chifukwa dera lomwe amakhalalo linali loti kumakonda kuchitika zivomerezi. Iwo amaopetsera kuti mwana wawoyo angazafe choncho eti koma michelle mtima wake wonse amafuna atapita ku australia kuti akaphunzire ku australia anali ndi anti ake achemwali a amayi ake amene amakhala ku australia ko ndi amayi ake anamuthandiza kunena kuti apite ku australia amaona kuti kuli bwino akakhale kumene koko kuti kulibe zivomerezi kwambiri zinthu ngati zimenezozo sikwenikweni kuti akakhala safe ndi amayi ake anapanga chilichonse chotheka nkumutumiza ananyamuka 2011 kupita kwa anti ake komweko amakaphunzira ku school eti anti akewo anali single mother amakhala ndi mwana wawo anti ake a michelle anakumana ndi mamuna dzina lake barret anakwatirana naye 2012 uh, anti akewo anali ndi zaka 44 nthawi imeneyoyo pamene barret anali ndi zaka 24 amasiyana zaka 20 ne barret anali wamkulu kwa michelle amangomposa ndi zaka ziwiri anakwatira mnyamata kwa iwo kwambiri. Nde anapezeka kuti anti ake a Michelle amayenda kwambiri ku ntchito. Ntchito zawo zimatuma zimapangitsa kuti azipita ku mafield kwambiri. Eti nthawi zonse ku field ka 3 days, 1 week, 2 weeks. Ndiye pakhomo amamusiya Barrett uja ndi atsikana awiriwo, mwana wawo ndi Michelle. Barrett samagwira ntchito, amangokhala pakhomo. Ndiye basi anthu kumakhala choncho. Ndiye mu 2016, April 2016, anti ake a Michelle anachokapo, anapitanso ku ntchito. Atapita ku ntchito. anabwera atabwera anafunsa kuti aa michelle ali kuti barret ananena kuti "Ah, sindikudziwa anachokapo wachokapo dzulo sindinamuonenso sindikudziwa ndimaona ngati wabwera sanabwere nde anti ake aja akuti aa bwanji kumufunsa mwana wawo uja mtsikana kunena kuti mwamuonapo michelle iye ujaso anena kuti "Ah, sindinamuone ndinabwera ndinachokapo dzana ndabwera koma sindinamuone mpaka lero ndi anti ake aja anali concerned ananyamuka kupita ku polisi kukanena ananyamuka ndi barret yemwe kukanena kunena kuti michelle wasowa sitikumuona ananena ku polisi komanso ananyamuka kukanena ku chinese embassy ya ku australia ko ku sydney ku australia kunena kuti mwana wa chichinese wasowa Nde anthu anayamba kumuyang'ana sipanatengeso nthawi chifukwa panali patatha 3 days kuchoka nthawi yomwe anthu anamuona Michelle koma nthawi yomweyo kunapezeka kuti akulandiraso uthenga kwa apolisi mbali ina kuti kufupi ndi kunyanja kwapezeka thupi la mtsikana koma mtsikanayo akuoneka kuti ndi wa ku Asia ata apolisi atapita atamuyang'ana anali kuti akuyandama ali m'madzi anapezeka kuti anali Michelle uja. Ndiye anadabwa kuti, Ha, chamuchitikira n'chani? Anayamba kuyang'ana CCTV kuti aone mayendedwe ake. Ndiye apo anamuona, anapita mushopu, amayenda bwinobwino. Anachoka kumeneko anapitanso malo ena, basi akuyenda zabwinobwino. Anaimbira mafoni anzake, anachezacheza ndi anzake. Anzake anachita ripoti kuti, Tayankhula naye bwinobwino mmene tinayankhulana naye, palibe vuto lina lililonse. mpakana kumaliza ndi apo akuoneka akumakakwera train kuti train yomapita kunyumba kubwerera kunyumba kuti akupita kumene kunali Barret kwa anti ake kuoneka komaliza kunali kumeneko foni yake inali yozimitsa Michelle anathera pompo ndi apolisi amadabwa kuti wakapezeka bwanji kumadziku komanso wayenda bwanji chifukwa Barret anena kuti ine sindinamuone ndinali ndikugona ndimadzuka mochedwa sindigwira ntchito ndimangokhala pakhomo ndi apolisi ah anayamba kumadabwa nazo eti anayesera kuti afufuze amayi ake ame- a- a Michelle aja anabwera koma anali iyi anali okhumudwa kunena kuti mwana ndimamtumiza uko kuti akapulumuke kuthawa imfa ya- ya zivomerezi kuno nkukapeza kuti akaphedwa atamuyeza thupi lake anampeza kunena kuti anabayidwa ndi mpeni ka 13 ndi anayamba kumfunsisisa Barret kuti kunena kuti Barret iwe ndi amene unali pakhomo munthu womaliza kumuona unali iweyo unamuona liti ndipo anali akutani iye nkunena kuti "Ah, anabwera namuona Ananyamuka madzulo anapita kukagona, mamawa mmene ndimadzuka napeza kuti kulibeko nde ndinangoti wachokapo wapita kwa anzake chifukwa masiku ano amakonda kupita kwa azinzake nde apolisi ananena kuti ok. Kenako anamuitananso Barret uja anamuitanitsano ku ku polisi kunena kuti ifeyo utifotokozere bwinobwino kunena kuti unamuona liti ndipo chachitika nchani, iye uja nkumanena kuti ayi sindikudziwa china chilichonse nde apolisi nkumuuza kunena kuti ifeyo tayeza phone yako tachita check phone yako phone number yako yapanga ping kumalo komwe kunapezeka Michelle kunyanja kuja. kuti ngati foni yako inapezeka kumenekoko ndiye kuti iwenso unali komweko zikutheka bwanji iye uja nkunena kuti ndikufuna loya ndi apolisi anammanga pompo ananena kuti sitikutulutsa loya wakoyo akhoza kubwera koma iweyo sukutuluka iye anakana anena kuti ine kumene mukunena ine kunalibeko apolisi anayang'ana ma cctv chani anaona galimoto chimodzimodzi ndi galimoto ya Barret koma chithunzi chake sichinali chooneka bwinobwino ndi Barret atachiona anakana anena kuti si galimoto yanga mukunama kenako atasakasakabe anapeza kuti Kumbali ya kunyanja kumene kunatayidwa Michelle kuja kunali kashopu. Anapeza kuti a, a Barrett-wo anawapeza kuti analowa mu shopumo. Tsiku lomwe anasowa Michelle ndi anachita kumuona CCTV ya clear chithunzi chake kunena kuti analowa mu shopumo. Nde anamfunsa kuti munkakataniko mbali yonena kuti pamene papezeka munthu wap- waphedwapo ndi munthu amakhala ndi iweyo. mpamene anamulandano foni kunena kuti tifuna tione mufoni mwako kuti muli zotani anatenga foni ya Barret anayang'ana chilichonse pajatu mufoni palibe kuti ndadilita zinthu chilichonse olo chomwe ungadilite chimapezeka amatha kuchibwezeresakonso anabwezeresa zonse zinali mufoni mwake mpameneno anayamba kudabwa kupeza mavidiyo odabwitsa mmenemo amapeza kuti Barret uja anali ataika ma, ma, makamera kubafa onena kuti Michelle uja akapita kubafa kukasamba amamujambula asanavale akusamba timavidiyo ta michelle akusamba komanso sa- sati michelle yekha komanso mwana wa mkazi wake uja step daughter wake amajambula komanso mavidiyo opsa kwambiri anali mavidiyo onena kuti pena michelle uja ali mtulo iye uja adzuka akulowa chipinda kwa michelle kuja nkungomuyimirira pambalipa kumamuyang'ana adzipanga zake zake kumazigwiragwira pamenepo michelle ali mtulo samadziwa china chilichonse chomwe chochitika kumakhala ndi munthu oteroyo zaka zaka mnyumba osadziwa kuti munthu nkwachabechabe choncho komanso zomwezo panapezekanso mavidiyo enanso kuti amampanga step daughter wake koma amakhala kuti atsikanawo ali mtulo sakudziwa amajambulidwa ali maliseche ali m'bafa chani osadziwa kunena kuti munthu akuwajambula Nde atazipeza zimenezozo anam'manga panalibenso kukana iyeyo basi kuyamba kumanena kuti ayi ndimakonda kuyiwalayiwala mutu wangawu sugwira bwino ntchito chani koma anamuza kuti zimenezo tilibe nazo ntchito anamuzenga mulandu okupha chifwa panalibenso munthu wina aliyense ndi iyeyo nde khoti inamuzenga kuti akhale anamuchita judge kuti akhale zaka 56 mprison nde anthu anawona ngati kuti chilungamo sichinachitike kuti munthu zonse wapangazo mpakana kumujambula kumajambula kutani mpakana kumupha kumubaya ka 13 kukamtaya kumadzi nkumupatsa zaka 56 in prison nde jaji ananena kuti basi tagamula tagamula koma patatha zaka ziwiri ku elderly home kumakhala uh, anthu okalamba m'mahomo kunapezeka kuti kunali mzimayi wina wake onena kuti anali atayamba matenda awo aja timati dementia aja oyiwalayiwala samakumbukira zambiri anapezeka kuti munthu b- wachibale wake anapita kukamuona ndi anampeza kuti ali ndi usb ndi anadabwa kuti uyu usb angaidziwe nkomwe kunena kuti usb nchani chifwa anali ndi usb ndi anaitenga usb ija kuyika mu kompyuta kuti aone kuona zomwe anaonazo anangothamanga nazo straight kupita ku polisi kukapereka apolisi atayika usb ija kuona kuti akuona chani ana sizinachedwe anachita identify kuti munthu amene ali muchani mu video ili mmenemomo ndi barret ndi anatutumuka ndi zomwe anaona. Video yake inali Barrett anadzijambula akulowa kuchipinda kwa Michelle. Michelle atabwera kuchipinda ulendo anaoneka pa CCTV uja ankapita kunyumba anafikadi kunyumba. Anafika kunyumba bwino bwino za nthawi zonse kupita kuchipinda kwake anangodabwa chitseko chatseguka mukulowa Barrett uja. Iye uja nkumadabwa kuti Barrett akuzatani kuchipinda kwake. Zonsezo anazijambula chomwe anazijambulira kaya nkuika camera poteropo kulowa chipinda kuja kumpanga attack akudzijambula anampanga attack anammenya kummangirira mangirira atamuvula zovala kumangirira anamugwiririra zonsezo akujambula zili pa camera zili pa video ili pa USB nkungomusiya ommangilira choncho atamtseka atammata pakamwa apa ndi tepi kummangilira miyendo ndi mikono basi nkungomusiya choncho ndiye akuti amaoneka video yake sana sangaituluse sanaituluse fans akuti ndi zoopsa kwambiri akuti amaoneka kuti anali ndi mantha kwambiri akunjenjemera anamusiya choncho kupeza kuti cousin wake uja anabwera kunyumba mwana wa aunt ake aja anabwera kunyumba kukhala basi kupita kuchipinda kwake kudya kugona usiku kuja osadziwa zomwe zikuchitika kuchipinda kwa m'bale wake uja osaziwa kunena kuti Barret wamupanga nkhaza choncho m'bale wake kukhala bwinobwino basi kutacha next day mtsikana uja kuchokapo osaziwa kunena kuti wamusiya m'bale wake anali akadali moyo Ku- atachoka uyo Barret kubweranso kumapitiriza kumazamujambula anamujambula mpaka nakumupha akumujambula mpamene amamunyamula kupita kukamutaya kumadzi kuja nde ataona video imeneyoyo anamubwelezesaso ku court ulendo uno umenewo anamupanga sentence to life in prison imeneyo nde nkhani ya Michelle amayi ake analira analira koopsa zinali zomvesa chisoni nde zokhazokha zonena kuti anthu amadabwa kuti aunt ake a Michelle chimene amakwatilana ndi mamuna ameneyo chinali chani anali wang'ono kwa iyeyo kwa zaka 20. eh 20 years younger anangontola kaya anantola potani kaya basi kungomubweresa kumamsunga mnyumba eti basi munthu mpakana kupeza kuti wavulaza michelle akanakhala kuti si michelle akanapeza kuti wamuvulazira mwana wake chifukwa chi- apopo anamuvulaza michelle chifukwa choti analipo koma chikhala kuti michelle panalibe akanamuvulaza mwana wa mkazi wakeyo fans mwina nanga sikuti mwana wa mkazi wakeso amampanga zodabwisa zomwezo usiku akapita nawo sasikana kuti amagona atulo osadziwa kuti munthu akukapanga zimenezozo usiku eti komano zomwezi zoti azimayi pena kukhala the- palibe chinthu choyipa ayi kukhala single mom its okay bola ana ako akhale safe kuti ukakhala choncho ngati ukupeza mamuna peza mamuna wabwinobwino tenga nthawi umudziwe kuti munthu uyu ndi ndani ndipo akufuna chani kusiyana nkubweretsa chilombo pa khomo nkuzivulazitsa ana Is- it was very sad koma imeneyo ndi nkhani ya michelle lane